ni nin donba ninnu sera an bɛ to ka ɲɔgɔn lakunu ka ɲɔgɔn hakili jigin ala bi wele cogo min ani ala mago bɛ a welebaga la ka se degré min na an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu kɔnɔna na ka kuma ni ala ka jɛ ye mawuludu olu waatiw tɛmɛna sisan an bɛ lelatul kadiri magɛn de la n'a bɛ fɔ a ma ko latigɛ su bon ni n ma ɲina bɛn kɛra min kan o de ye ni tarata tile binna ka dugu jɛ araba la o de bɛ bɛn lelatul kadiri ma tarata tile binnen ka dugu jɛ araba la o de lelatul kadiri euh, lelatul kadiri a bɛ bɛn sunkalo tile mugan ani wolonfila su de ma euh, dalu jumɛn b'o la kurana sura dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko suratulu kadiri o sura yɛrɛ jigira latigɛ yɛrɛ kama ko suratulu kadiri latigɛ su ala ye ko minnu latigɛ o bɛ kɛ su min na bon n'i ye kurana lajɛ suran kelen suran fila suran saba suran naani suran duuru o suratul kadiri a bɛ bɛn kurana suran kɛmɛ suran bi kɔnɔntɔn ani suran wolonfila ma kurana suran bi kɔnɔntɔn ni wolonfila na o de ye suratul kadiri ye bon lelatul kadiri a nana suran min kɔnɔ n'i ye a suran lajɛ

hijibu ye hijibu bi wɔɔrɔ de ye bon inna anzalna fi lelatul kadiri a kumakan bɛn kumakan bi saba ma o ye kurana tilancɛ ye o ye kumakan min b'a kɔnɔ harifu min b'a la harifu kɛmɛ ani harifu tan ani duuru de b'a la bon n'i ye a sura yɛrɛ fana lajɛ a bɛ bɛn aya duuru ma bon i bɛna ye k'a ta a taritibu la a bɛ kurana sura min na fo ka taa ye eh, harifu min b'a kɔnɔ fo ka taa ye aya min b'a kɔnɔ o bɛ taa kɛ eh, eh, chiffre impair de ye allah akbar donc o b'a jira k'a fɔ sura nin sura nin suranba de ye siga t'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye amina inshallah bon lailatul kadiri a bɛ bɛn eh, sunkalo tile mugan ni wolonfila su a bɛ bɛn o de ma mais mun na eh, an ko a bɛ bɛn mugan ni wolonfila ma sura min ye lelatul kadiri fɔ an ye kurana kɔnɔ inna anzalna fi lelatul kadiri ɔ lelatul kadiri lelatul kadiri lelatul kadiri a kumana a tɔgɔ fɔra o sura in kɔnɔ siɲɛ saba bon lelatul kadiri kelen mhm. n'i y'a harifu jate a bɛ harifu kɔnɔntɔn de ma mhm. bon kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma saba o ye joli ye o ye mugan ni wolonfila donc wulibali don a bɛ bɛn sunkalo tile mugan ni wolonfila ma a don mɛlɛkɛw bɛ jigin mhm. tanazzalul malayikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr mana mɛlɛkɛw bɛ jigin ka yaala jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u tɛgɛ di di mɔgɔw ma ni mɛlɛkɛw magara min na i bɛ kisi bon mɛ kuma bɛ yɔrɔ jumɛn mun kosɔn a fɔra ko latigɛ su fɛn o fɛn bɛ kɛ san kɔnɔ ɲina karisa bɛ sa ɲina karisa bɛ bana ɲina karisa bɛ furu ɲina karisa bɛ papiye sɔrɔ ɲina karisa bɛ den sɔrɔ ɲina karisa ka bana bɛ ban ɲina karisa bɛ kɛ faama ye o tuma na o minnu bɛ kɛ san kɔnɔ ala de bɛ tanpɔn kɛ o de kan lelatul kadiri don a e mɛnna i ka papiye ɲini na i sigilen bɛ jamanajan dɔ la i mɛnna i ka papiye ɲini i b'a la ka papiye ɲini mana ala ka papiye di ala ka papiye di yan ala ka sigi papiye di yan ala ka eh, ka dande papiye di yan e y'o ala deli minnu kɛ ka saraka minnu bɔ mana a dosiyew de bɛna taa di ala ma lelatul kadiri don su ɔ ni ala ye tanpɔn kɛ min kan mhm. taa ka na t'o la fiyewu i b'o sɔrɔ bon o de la a bɛ fɔ a ma ko latigɛ su mm. o de la an kan ka labɛn caman kɛ mhm. sani a su cɛ mhm. eh, mɛlɛkɛw bɛ yaala sunkalomakɔnɔ min tɛmɛna mɛlɛkɛw bɛ yaala ka don mɔgɔw kan i y'a faamu u bɛ bɛɛ ka filiyasɔn sɛbɛn nin mago bɛ mobili la ala nin ye mobili ɲini ko k'o d'a ma ala nin ye jagata ɲini ko k'o d'a ma ala nin ko a mago bɛ furu la ko ka furu d'a ma ala nin ye furu sɔrɔ mɛ den t'a kɔnɔ ko ka den d'a ma ala nin bɛ luwanse la sojuru karilen don a kan na ko k'a ka sojuru sara ala nin bɛ luwanse la ko a k'a mago bɛ so la ko ka so d'a ma ala nin bɛ jamanajan na a nana a mɛnna a ma pase sɔrɔ o tuma na a ma nafolo sɔrɔ ala nafolo nɔgɔy'a ye a ka taa faso la ala nin bɛ jamanajan na papiye ko de y'a bali bon o papiyew de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan nin cogo la mɛlɛkɛ bɛ bɛɛ ka dosiye sɛbɛn e min bɛ faransi i tɔgɔ ni i fa tɔgɔ ni i ba tɔgɔ o tuma na o bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn a bɛ komi ni u ye niminɛ mɛlɛkɛ ɲininka k'a bɛ mɔgɔ faga cogo di k'a b'a dɔn ko mɔgɔ ka waati sera cogo di a ye jirisun dɔ jira ala kira la mm. ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugukolo kan mm-hmm. a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen don jiribulu kelen kelen kan bon anw fɛ yan ni jiribulu b'a fɛ ka bin mm-hmm. a bɛ kɛ zoni de ye n'a kɛra zoni ye kumana a bɛ sɔrɔ ka na bin mm-hmm. kumana hali n'i ti karamɔgɔ ye n'i ye jiribulu ye sanfɛ dɔrɔn a kɛra zoni ye dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn ten ko nin b'a fɛ ka bin ma a ko n'ale ye jiribulu ye n'i kɛra zoni ye k'ale b'a dɔn i b'a fɛ ka bin o ko n'o jiribulu nana o bɛ taa bin a tigi ka garijɛgɛ da la kumana k'ale b'a dɔn ko nin tigi de ko don o la bɛɛ ka dosiye bɛ ta ka taa di ala ma i bɛ faransi o i bɛ mali mali kɔnɔ yan o i bɛ ameriki o i bɛ lɔndiri o i ye perezan ye o i ye dugutigi ye o i ye dɔgɔtɔrɔ ye o i kɛra maa siya o siya ye an bɛɛ ka dosiye bɛ ta de ka taa di ala ma marikeredi su nata in na mais dosiye minnu bɛ taa ala fɛ yen mhm. provisoire de don dosiye provisoire de don mhm. o ye jumɛn ye e b'a fɔ sisan mhm. ko ala ka jagata d'i ma mɛlɛkɛw b'a minɛ ka taa jagata ma d'i ma fɔlɔ u y'i ka demande de minɛ u bɛ taa di ala ma i ka papiye ma sɔrɔ fɔlɔ u y'i ka demande de minɛ u bɛ taa di ala ma i ma furu sɔrɔ fɔlɔ u y'i ka demande de minɛ u bɛ taa di ala ma olu ye cidenw de y'an ni ala cɛ o de la ala bɛ mɛlɛkɛw fɔ la yasuna allaha ma amarahum ah, ala kira ko ten ko mɛlɛkɛw tɛ ala sɔsɔ olu bɛ yaala ka dosiyew minɛ mais mɛlɛkɛw t'a latigɛ dɛ e min kɛ bɛ ka taa i kun sɛ boli kɔrɔ boli t'a latigɛ dɛ e min kɛ bɛ k'i kun sɛ jinɛ kɔrɔ mm. jinɛ t'a latigɛ dɛ kumana dosiyew de bɛ ta kabi sunkalomakɔnɔ tile tan ni duuru mm-hmm. hali min bɛ taa maka mm-hmm. sunkalomakɔnɔ tile tan ni duuru bɛɛ tɔgɔ bɛ ta donc o la lailatul kadiri don n'o bi bɛn mari maridi nata maridi nata tile binnen o su dosiyew de bɛ taa di ala ma aa monsieur Niang ni ala ye tanbɔn kɛ min ka dosiye kan o la moriya t'o yɛlɛma dɛ mais sani tanbɔn ka k'a kan a bɛ se ka yɛlɛma yamuhu llahu ma yasha wa yusabitu wa indahu umul kitab bon min ka di ala ye a b'o jɔsi min ka d'a ye a b'o to yen bon o ma e ka dosiye la sisan mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛ k'e bɛ sa ɲina wa i t'o dɔn mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛ ko ɲina k'i bɛ bana wa i t'o dɔn mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛ ɲina k'i ti furu sɔrɔ ɲina wa i t'o dɔn mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn o tuma na ko i bɛ furu sɔrɔ ɲina wa i t'o dɔn o tuma na an bɛɛ b'an kunfɛ ɔ o la ala ka latigɛ ti wuli mais ala ka laɲini bɛ wuli latigɛ ye jumɛn ye ala y'i da a y'i kɛ muso ye mɔgɔ si ka wurudili t'i kɛ cɛ ye ala y'i da a y'i kɛ cɛ ye mɔgɔ si ka kaliwa don t'i kɛ muso ye o ye ala ka latigɛ de ye mais ala ka laɲini n b'a fɛ karisa ka sa ɲina o dossier sɛbɛra mais tanbɔn ma k'a kan n b'a fɛ fa ka don karisa la ɲina a dossier sɛbɛra mais tanbɔn ma k'a kan tanbɔn de bɛna k'a kan lailatul kadiri don tuma ni tanbɔn kɛra a kan kaban yɛlɛmacogo fan si t'o la bon sani tanbɔn ka k'a kan an bɛ mun kɛ parce que ala bɛ se k'a sɛbɛn ko fa bɛ don dɔ la tanbɔn bɛ k'a kan ɔhɔn fa bɛ don a la mais sani tanbɔn ka k'a kan i bɛ se ka saraka ɲumanba dɔ bɔ i bɛ se ka saraka dɔ bɔ ou bien i ni dɔ tun bɛ kɛlɛ la i ko i ti yafa a ma i bɛ se k'a fɔ ayiwa lailatul kadiri bonya kama n yafara o la ala b'a ye mɛlɛkɛw tun y'a sɛbɛn ɲina k'i bi sa ala bɛna ye e cɛ min tun kan ka sa ɲina ou bien muso min kan ka sa ɲina o de filɛ ka nin tɔɔrɔba to a kan ka yafa karisa ma tuma na n'o kɛra n y'a ka saya b'a ma n ye dɔ fara a si kan allahu akbar et puis kira b'a fɔ an ye ko ɲumanya bɛ dɔ fara si kan dugawudenya o bɛ dɔ fara si kan sarakati bɛ dɔ fara si kan sinjitugu bɛ dɔ fara si kan furu dilan bɛ dɔ fara si kan u b'a fɔ ko dɔ tɛ bɔ si la dɔ tɛ fara si la dɔ bɛ fara si la dɔ bɛ bɔ a la ne y'o o ɲɛfɔ e ye ɛɛ adamaden an ka diɲɛ mandat n'a y'a sɔrɔ san tan de don donc n'i donna kaburu kɔnɔ sani lahara jɔ don ka se o ye san ba caman ye o tuma n'a y'a sɔrɔ e kan ka san tan kɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ san ba kelen kɛ kaburu kɔnɔ ɲuman dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ i ye saraka dɔ bɔ ou bien i ye alabatoba dɔ kɛ ala b'a fɔ bon nin tun kan ka san tan kɛ a ye san duuru bɔ a ka kaburu sigi la a k'o fara a ka diɲɛ san tan kan tuma na a bɛ san tan ni duuru sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan mais kaburu kɔnɔ a bɛ san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi duuru ani san bi kɔnɔntɔn ani san duuru a b'o de ɲɛnamaya kaburu jukɔrɔ parce que o tun ye san ba kelen ye mais san duuru bɔl'o de la k'o fara a ka diɲɛ ta in kan parce que a ye ɲumanya dɔ kɛ donc dɔ bɛ fara si kan tan de bon o la a bɛ se ka kɛ ala y'a sɛbɛn ko fa bɛ don i la ɲina a bɛ se ka kɛ ko ala y'a sɛbɛn k'i bɛ furu sɔrɔ ɲina a bɛ se ka kɛ e y'a ɲini ala fɛ ko ala ka e ka papiye d'i ma ɲina parce que tungafɛmɔgɔ ninnu eh, i bɛ t'a sɔrɔ dɔw taara tunga fɛ san tan san tan duuru san mugan i kan k'i bolo jiginnen su fɛn o fɛn ye parce que foyi man di adamaden k'i sigi i ba k'a f'i ɲɛna karisa ala ka si d'i ma i tulo b'a la tɛ dɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la foyi man di k'o bɔ allahu akbar foyi man di ka i fa k'a fɔ karisa ala k'i kɛ tan mhm. ou bien i ka hali sukaro dɔɔni d'i fa ma mhm. maintenant i fa ka sin ka o sukaro minɛ eh, daramani nin diyara ne ye dɛ ala ka barika don i la mhm. foyi man di den tulo la k'o bɔ i y'a faamu bɔn e kan ka o saraka di i bangebaa minnu barika ɲini i kan k'i fa minnu barika ɲini k'i ba minnu barika ɲini ne taara tunga fɛ n'olu bɛɛ sa sara e kɔfɛ hmm. n'i nana i jɔ du kɔnɔ i bɛ jɔni fo i bɛ jɔni barika ɲini donc mɔgɔ caman degulen bɛ tunga fɛ u t'a dɔn u bɛna na cogo min na bɔn n'a y'a sɔrɔ ala tun ye a sɛbɛn k'e b'i si kɛ i ti papiye sɔrɔ tampon ma k'a kan fɔlɔ dɛ lelaturu kadiri don de tampon bi k'a kan mhm. bɔn mɛlɛkɛw y'o min sɛbɛ i kunna mhm. k'i ti papiye sɔrɔ mhm. ou bien u y'a sɛbɛ i kunna k'i ti furu ɲina ou bien u y'a sɛbɛ i kunna k'i ti den sɔrɔ ɲina ou bien u y'a sɛbɛ i kunna k'i ka ɲina fanga ti ban e ka ɲuman dɔ kosɔn i ka dugawu dɔ kosɔn i ye saraka bɔ o sarakabɔ in diyara faantanw ye u kɔntanna maintenant ala bɛ sin k'a fɔ a min kun ye a sɛbɛ mɛlɛkɛ kun y'a sɛbɛ ko nin mɔgɔ bɛ sa ah mais a ye saraka min bɔ nin ye nin saraka in minɛna ha ko a a ye dugawu kalan min a ye kurana min kalan ko tɛra a ka hɛrɛ sɔrɔ vraiment n jɛnna n'a ye o tuma au lieu de a mako ka sa k'a ti papiye sɔrɔ ou bien a ti furu sɔrɔ ou bien a ti den sɔrɔ ou bien a ka fanga bi tiɲɛ a ye cɛni bɔ a la a y'a kɛ a bɛ furu sɔrɔ a bɛ den sɔrɔ a bɛ fanga sɔrɔ o de la ni san yɛlɛmana minnu ka baara kan ka tiɲɛ jibirila bi o papiye ta ka yaala a bɛ t'a ye a fɔra ko nin ka baara bɛ tiɲɛ a bɛ t'a ye o b'a ka baara la a b'a fɔ ala ma ko a kɛra cogo di anw de y'a sɛbɛn ka t'a d'e ma ko nin ka baara bi tiɲɛ mais an ɲɛ b'a la dɔ yɛrɛ farala a ka baara kan ala b'a fɔ ɔhɔn aw k'o sɛbɛnni kɔfɛ ko a ka baara bi tiɲɛ a ye saraka dɔ bɔ ou bien a ye ɲumanya dɔ kɛ ou bien a ye jigi dɔ tugu ou bien a tun k'a ti yafa dɔ ma a yafara o ma ne ala kama o tuma au lieu de n k'a ka baara tiɲɛ n ye dɔ fara a jɔyɔrɔ kan nin de bɛ lelaturu kadiri la e min bɛ tunga fɛ i ma papiye sɔrɔ mm. e min bɛ furu kɔnɔ i ma den sɔrɔ mm-hmm. e min bɛ furubaliya la mm-hmm. ɲuman dɔ kɛ ala ye a kɛra i ye kurana kalan a kɛra i ye sarakati bɔ a kɛra i ye silamɛ dɔ sun tigɛ a kɛra i ye ɲumanya dɔ kɛ en tout cas ɲuman dɔ kɛ min sɛbɛnlen don i kunna juguman na ala b'o yɛlɛma a bɛ kɛ ɲuman ye i y'a faamu bɔn lailatul kadiri a kɔrɔ de y'o ye ko latigɛ su minnu kan ka taa maka ɲinan u tɔgɔ sɛbɛnlen don sungamaro tile tan duuru karisa bɛ taa maka ɲinan u y'o dosiye kɛ mais provisoire de don o de la dɔw bɛn'a ye mɛlɛkɛw bɛn'a ye ko faama dɔw ka fanga bɛ tiɲɛ u y'a sɛbɛn a karisa ka fanga bɛ tiɲɛ ɲinan u b'a bon kaba la yɛrɛ o sɛbɛnnen kɔfɛ lailatul kadiri don ni tampon bi k'a kan u bɛn'a ye lailatul kadiri kɔfɛ cɛ ka fanga ma tiɲɛ dɔ farala jɔyɔrɔ kan u b'a fɔ ala ma ko a kɛra cogo di anw de y'a sɛbɛn yan ko nin ka fanga bɛ tiɲɛ mais sisan jɔyɔrɔba filɛ a bolo ala b'a fɔ ɔhɔn aw kɛlen kɔfɛ k'a sɛbɛn k'a ka fanga bɛ tiɲɛ a ye nafila dɔ seli ou bien a ye saraka dɔ bɔ ou bien a hinɛna mɔgɔ dɔ la ou bien a ye ɲumanya dɔ kɛ ne ala ye o tuma au lieu de n k'a ka fanga tiɲɛ n ye dɔ fara a ka fanga kan ala de ta y'a ka ko ye bɔn o la lailatul kadiri in na aw b'aw jija ni mɔgɔ min sera ka eh, jɔko fila kɛ jɔko fila lailatul kadiri la ni a kan ka bɛn mardi tile binnen ka dugu jɛ mercredi la o tuma na ni mardi tile binna n'a ye mardi sun tigɛ ma mardi fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jɔko fila kɛ jɔko fila yas n'i ye tahiya kɛ ka salam bila fatiya min ka nɔgɔn i ma i b'o kɛ o kalan n'i tilar'o la ka jɔko fila kɛ ka salam bila

n'i sera k'a kɛ diɲɛlatigɛ hami fɛn o fɛn na o banna ɔ ni mɔgɔ min sera ka salatul fatihi fana kalan astaghfirullah salatul ibrahimiya kalan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima ka taa bila laban na n'i sera k'a kalan siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani wolonfila n'o kɛra diɲɛ hami fɛn o fɛn kama o kɛra papiye ko ye o kɛra fɛn o fɛn o bɛ nɔgɔya lailatul kadiri bonya min b'a kɔnɔ n'i ye fɛn kelen kɛ lailatul kadiri a bɛ sɛbɛn de k'i ye san bi seegin ni san saba ani kalo naani a bɛ fɔ de k'i y'o de kɛ o ko la n'i ye saraka bɔ a la o don n'i ye dugawu kalan k'a la o don donc eh, an bɛna o de ɲɛfɔ aw ye a waati ni a cogoya kama lelatul kadiri an k'an cɛsiri an k'a ɲini a su mana se hali wulu ti kala kasi a su lelatul kadiri su hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ la min ye kɔrɔma yɔrɔw ye a su la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nɛmɛ ye dibi ti kɛ yɔrɔ si la hali den min bangera a don su ni mhm. kafiri den don mhm. hali n'a bangera ka boli to a ba kunkolo la mhm. o den ti kɛ kafiri ye fiyewu oh, oh. o de la kafiri masa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u n'u denw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ denw bɛ silamɛya ta faw bɛ kafiriya ta f'u bɛ kɛlɛ o ye den minnu bangera lelaturukadiri su walima lelaturukadiri tilegan den o den bangera o don o den ti kɛ kafiri ye Allahu akbar donc o la an ma an janto a la eh, ka sarakatiw bɔ a bɛ se ka kɛ ɲani eh, eh, a sɛbɛnnen don ko e eh, eh, eh, tun b'a fɛ ka taa ɲinan makantaga la ɔ salon ta ma ɲa a sɛbɛnnen don ko a ko e kan ka taa makantaga la ɲinan ɔ sani mɛlɛkɛw k'a tanpɔn ala ka a efase ko a ti kɛ e bɛ se ka bali ka koba dɔ kɛ ka se ka ɲumanba dɔ kɛ ten Aa, ala b'a fɔ tiɲɛ na ne tun ko ɲin tɛ taa ɲinan kɔni a bɛ taa donc mɔgɔ ka ala ko faamu dɔrɔn ala ko ye n'i ye min ɲini ala fɛ a b'o de kɛ Wallahi. n'i ye min ɲini ala fɛ a b'o kɛ Wallahi. bon nin don ninnu ka dugawu ti bin i y'a faamu lɛlɛturukadiri don i bɛ sankolo lajɛ a dolo bɛ bɔ ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ don bɛɛ kan a don n'a tile bɛ bɔ n'i ye lelatul kadiri don sɔgɔmada tile ye a tile bɛ tufa de a tile bɔcogo ni tile si bɔcogo tɛ kelen ye donc an bɛ a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn i k'i labɛn san'a don ka se nafila seliw b'a la o komi ɲinan ta kɔrɔne bɛ fɔ aw bɛ mun de kɔrɔnavirisi ne da ma se a fɔ cogo la bɔn a bɛ komi a ye mɔgɔw panike kosɛbɛ mɛ ne bɛ mali faamaw fo Wallahi ala bɛna fɛn dɔ kɛ mali ye ɲinan a ta kɛ hali makan ye alikaba n'a bonya cɛ makan kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bi duuru ɲɔgɔnna dɔrɔn de bɛ seli alikaba la Allahu akbar alikaba gardiyɛn dama gardiyɛn minnu bɛ yaala yaala mhm. ni mɔgɔ fɔɔnɔna mhm. fɔɔnɔ ni fɔɔnɔ bɔnna minnu bɛ sin k'a jɔsi mhm. olu de bɛ mɔgɔ seli alikaba la bi hali alimami ɲɛnama si tɛ taa ee aw ni ala cɛ nin ɲɔgɔn bɔnɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ah. bana tigi ye ala de ye ala kan ka deli yɔrɔ minnu na ni ala bɛ jaabili kɛ n'a fɔra k'an tɛ gɛrɛ olu yɔrɔ la fiyewu dun hmm. donc a bɛ kɛ bɔnɛ ye lelatul kadiri bɛ yɔrɔ min na eh, eh, makan bɛ yɔrɔ min na bi hmm. bana in kama bɛɛ siranna kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ mɔgɔ min bɛ seli ala kira ka misiri kɔnɔ a tɛ mɔgɔ bi duuru bɔ ni misiri belebeleba ye donc et puis misiri yɛrɛ alimamu yɛrɛ tɛ dɛ gardien gardien minnu cinquante-deux minnu bɛ baara kɛ alikaba kɛrɛfɛ olu de kɛra alimamu ye bɔn n'a ye nin bɛɛ kɛ bana ɲɛ siranya na ni ala y'i fosi ka bɔ bana kɔrɔw la ka a tɔgɔ ye di k'a fɔ komi a sɛnɛna nin ye ka tɛmɛ ne kan o tuma i b'a sɔrɔ ne de bɛ se k'aw bɔ ko la ni ala ko n t'a la bilen a b'aw ni bana cɛ don bɔn an bɛ mali faamaw fo an b'u barika da hali an ka nafila seli mali faamaw m'a jɔ wa misiri si tɛ yen bi min dayɛlɛla hali faransi amerika a bɛɛ datugura mais anw ka mali faamaw ye an boɲɛ u y'an boɲɛ parce que diɲɛ jɔnw an ka dɔnnibagaw de bɔra yan ka taa makankaw durusi kurana na
cɛ in tɔgɔ ye di ye eh, eh, eh, kango musa kango musa alikaba kɛrɛda yɔrɔ dɔ bɛ yen kango musa y'a san a bɛ hɛkitari bi naani bɔ alikaba kɛrɛfɛ a ka sanuba tora ale de ye sanu don makan alikaba kɛrɛfɛ kango musa tagara alikaba kɛrɛfɛ a bɛ hɛkitari bi naani bɔ ko pour que ni maliyɛnw nana u kana don hotɛli la u k'a dɔn u bɛnbakɛ ka du bi yan mais bi u y'u sen da o bɛɛ kan sinon maliyɛn bɛ taa hôtel ta yɔrɔ wɛrɛw la anw ka dugukolo de bɛ maka kango musa de da an ka sanu ta ka taa feere ah? ka terrain san yen eh, seku ture ale de ye yiri turu arafa kɛnɛ ninnu kan ah? laginɛ président ale de ye yiri turu arafa kɛnɛ ninnu kan makankaw de banna mais i banna fɛn min tigi la i b'o bonya cogo di makankaw de banna ala kira la k'a gɛn ka bɔ maka mɔgɔ wɛrɛw de ye kira valeur dɔn mhm. kango musa de taara ye an ka mɔgɔw de taara makankaw durusi kurana na an t'o dogo o de la ne taara en 2007 ne bɛ makan n ye arabukan fɔ arabu dɔ ko n ma ko ne bɛ arabukan mɛn dɛ ko ne bɛ min dɔn na i t'o dɔn a ko cogo di n ko a ma n ko e bɛ kurana durusi la a ko ahan n ko sura dɔ bɛ yen n ko suratu nun nun wal kalami wa ma yasturuna a ko ouais n ko bɔn e bɛ ɲini ka san joli bɔ a durusilen t'i kunkolo la n'i y'a kalan cogo o cogo a bɛ bɔ i kunkolo la arabukɛ ko ko ko ne y'o dɔn cogo di n ko na mali la n bɛn'a dɔn cogo f'i ye donc anw ti an kama da maa ye n ma arabukan belebelebele fɔ dɛ parce que arabukan diinɛ ti fan kelen fɛ mais anw ka diinɛ kɔni an b'a dɔn n delila k'o fɔ aw ye n ko n ko ala ye maliyɛn ye mɔgɔw y'a jati fatɔkan don mhm. eh, ala ka kan yɔrɔ bɛɛ la n'aw mhm. maliyɛnw bi waso ni ala ye ni san finna mhm. fɛn belebele min bi bɔ eh, eh, kɔrɔn fɛ a tɔgɔ ye di vert jaune rouge a tɔgɔ ye di ah. dɔw b'a fɔ arc-en-ciel la ou bien mun de ah, arc-en-ciel voilà ça c'est comme ya couleur joli don vert jaune rouge tɛ wa mali drapeau don vert jaune rouge donc ni makankaw banna ala la anw minnu ka eh, drapeau kɛra arc-en-ciel vert jaune rouge mhm. anw mago b'a la ala i ka diinɛ n'a kɛra cogo cogo anw b'a minɛ an b'an ka mali fangaw fo mhm. parce que olu tun b'a jate de ko tubabuw de bɛ se ka ko dilan e ala kɔfɛ mhm. tubabuw dɛsɛra koronavirisi la an u barisow datugura fan bɛɛ fɛ mhm. o ye sekɔndi kelen miniti damadɔ e ala ye bana min bila diɲɛ kɔnɔ mais mali faamaw de ko e ala bɛ yen ala an bannen kɔfɛ an ka faamaw bannen kɔfɛ diɲɛmɔgɔ la mhm. misiriw ma datugu mhm. sunkalo nafila seli ma dabila mhm. a fɔra de ko 20 heures kana mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛ 20 heures 30 ka kɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ ser'i ka so a ye ala bonya ala k'aw bonya o tuma na eh, diɲɛmɔgɔ kun bɛ ka e ala ka diinɛ malo bi k'a datugu ka misiriw datugu an ka mali de m'a datugu donc ala n y'a ɲini i fɛ ni a diɲɛ faamaw ye janfaw ni tɔɔrɔw daminɛ u y'u e ala ka bato yɔrɔw datugu anw de y'i ka bato yɔrɔw dayɛlɛ ala kan'an d'u ma kan'an ka jamana d'u ma parce que kɔmɔgɔw faamaw tɛ sira dɔ wɛrɛ la ni nin tɛ eh, ko ni diɲɛ bɛɛ y'a datugu n'a y'a dayɛlɛ ni kɔlɔlɔ min nana mhm. ala anw y'i ka so de dayɛlɛ tɔw de y'a datugu ala anw y'i ka sunkalo nafila seli de kɛ tɔw de bann'a ma mhm. hali sini jamana dɔw bɛ yen n'i donna poussière b'a dɔw kɔnɔ hali a tɛ se ka bugu kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ mais anw ka misiriw de bɛ furan don o don nafilaw de bɛ seli farida seli ma jɔ nafila seli ma jɔ tɔw banna ala ka diinɛ na ala mali de y'i ka diinɛ yɛlɛ n y'a ɲini i fɛ kana mali d'u ma kana mali di tulobilenni ninnu ma ala doni da u kunna min b'u ɲinan an ka jamana kɔ jamana faamaw an b'u fo k'u barika da an b'u kɔ tɛrɛma faamu de hmm. an b'u kɔ an b'u fo k'u barika da hmm. Lailatul Kadiri ni ala sɔnna a kan ka bɛn araba tarata tile binnen ma hmm. komi jamajɛrɛ ko tɛna ye a la mais an balima dɔw kɔni nana se an ma u b'a fɛ ka groupe minnu u ye groupe minnu sigi Konate tɔgɔ la donc u b'a fɛ ka na Lailatul Kadiri wajulu kɛ salon kɔnɔ yan en direct an donc minnu ye aw dɛmɛ crédit wariko la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo wa ni an bɔra ka taa tuna suntigɛ la sisan bon n yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ mɔgɔw bɛ o yafa ɲini an b'o yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ a bɛ neti kan mais n yɛrɛ ma se ka taa garibu ko de don n ka mobili kɔyɔkɔyɔni tiɲɛna ni sira la ko bon an n'a nin dun suntigɛ kungo kɔrɔ sa donc n'i y'a ye n ma ye parce que fasoko de don ɔ mais caman bɛn'a fɔ aa ma konate yɛrɛ ye bon ni ni dɔrɔla de kun don mais ni fulaw kɔni ko ma konate ye jakite n'a ka madamu ameriki n'u ko ma konate ye aa u bɛna konate bɛ yɛlɛ u kan ka taa donc an bɛ dugawu kɛ minnu ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ ninnu sera vraiment an bɛ foli di bɛɛ ma an balimamuso ameriki ko a tɔgɔ kana fɔ mais kira denmuso tɔgɔma kɔni o tɔgɔ tɛ se ka dogo wabana an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko u bɛɛ barika da ale bɛ faransi dɛmɛ caman kɛra sunkalo in na ko maa waa wolonfila de donna silamɛya na maa waa bi wolonfila o de tubira sunkalo in na faransi silamɛya kosɔn bon ça c'est à cause de coronavirus est ce que ala bɛ sɔn coronavirus in ka ban wa ah maa waa bi wolonfila de donna silamɛya na faransi donc a dɔnna ko ala bɛ yen silamɛw kana siran ah silamɛ jamanaw kana aw bɛ siran cogo di ala b'o tigɛ kɔnɔ ah voilà n'i ma sɔn ala ko la k'a ka di i bɛ sɔn ala k'a man di mhm. hali ko ko kunsigi min yera kuranɛ kɔnɔ mori mhm. dɔw y'a essayé k'a sabote i bɛ sabote cogo di aw ka diinɛ de sabotera mhm. bon donc ala ye balawu dɔ jigin min fura ma sɔrɔ n'aw ka diinɛ kuranɛ tɛ o ye wasoko de ye donc an b'u fo k'u barika da eh, philadelphie an bɛ u fo kunun u kumana kosɛbɛ eh, an balimamuso dɔw bɛ yen minnu jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan Philadelphie Konate tɔgɔ la u ka bonyaw sera an ma an b'u fo k'u barika da ni Ala sɔnna eh, an balimamuso dɔ bɛ yen an ye ko ka basumalatu min wurudi ale ye basumalatu wurudi a ye kabako caman ye bon ne ko n ko Konate don ko ayi ko Kante don bon vraiment u ye nkalon tigɛ konate de don min ye wurudili kɛ konate de don ko ale ye basumalatu wurudi k'a ban parce que an ko sunkalo in na mɔgɔw ka wurudi a fɔkun tɛ dɔwɛrɛ n'i ko mɔgɔw k'a kɛ n'i y'a u bɛ nɔ ye u y'a kɛ o donc ale ye basumalatu wurudi k'a ye sitana belebele bɛ yen mɔgɔw bɛ bolila sitana ɲɛ ale tilara wurudi la ale y'i da ka sunɔgɔ ale y'a ye sitana bɛ mɔgɔw mɔgɔw bɛ bolila sitana ɲɛ quoi mais ale yɛrɛ de wulila ka na sitana minɛ ka sitana fɔsɔn k'a dɔgɔya ka sitana faga n ko muso ma n ko i jamu ko kante n ko cɛn tɛ eh, mariyamu kaba olu ka mɔgɔw de don n ko can tɛ kante tɛ Eh, ala ti sɔn kante ka sitana minɛ k'a faga n ko konate de don Bon, vraiment an bɛ u fo k'u cɛsiri n'i ye ala ɲini i b'a sɔrɔ wallahi wallahi Ah? wallahi ɛɛ dɔnnibagaba dɔ taara kalanyɔrɔ la imam buhari de don a taara kalanyɔrɔ la a ma se ka dɔnni sɔrɔ joona o bɛ imam maliki de don a bɔtɔra kalanyɔrɔ la a y'a sɔrɔ fulaw bɛ ka misi min kɔlɔn min na jurufilen kɛlen don ka kɔlɔn yiri tigɛ a nan'i jɔ a ko n'i ye jurukisɛ kɛtɔ ye ka yiri tigɛ k'o ye dɔɔnin dɔɔnin ye a seginna ka taa kalanyɔrɔ la ala ye diɲɛ dɔnni bɛɛ d'a ma donc dɔɔnin dɔɔnin ye ko ye vraiment ne bɛ ala yɛrɛ fo n b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina alhamdulilayi rabbil alamina alhamdulilayi rabbil alamina n b'a ɲini kanubagaw fɛ bɛɛ ka a siɲɛ kɛmɛ ni tan ni kelen kelen kɛ i bɛ kelen kɛ ka tan kɛ ka kɛmɛ kɛ alhamdulilayi rabbil alamina a kɔrɔ ye ko tando bɛ ala ye ah, ala barikada de don parce que an ye fayida fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw y'a fɛn o fɛn ta u y'a bɛɛ nɔ ye bon mɔgɔ dɔ bɛ kuma ala kan ala tɛ barika don a ka ko la mais don o don ne de bɛ wele konate y'a fɔ n y'a kɛ a ɲɛna donc ne kelen tɛ se ka ala fo tuguni quoi u ka fara n kan ala jati kama alhamdulilayi rabil alamina an k'a fɔ siɲɛ kɛmɛ tan ni kelen ka ala fo k'a barika da donc a ko n'an y'a fo k'a bɛ dɔ fara hɛrɛw kan donc tuna eh, a tɔgɔ ye di fɛn na dɛmɛ caman ye an sɔrɔ ah, dɛmɛ caman ye an sɔrɔ an bɛ taga mɔgɔw suntigɛli min na tuna donc a dɛmɛw sera an ye sunw fana tigɛra a tigɛ cogo la lelatul kadiri fana ni ala sɔnna an bɛna a kɛ salon kɔnɔ yan eh, an balima dɔ ye dɔrɔmɛ kɛmɛ fila an dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ani tan a bɛ jamana jumɛn in na a bɛ faransi a ye dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ni tan bila ka na ne ɲɛ bɛ kɛmɛ fila ni tan in na ka tɛmɛ miliyari kan dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ani dɔrɔmɛ tan a y'a bila ka bɔ faransi n bɛ sunkalo de la

a ye dɔrɔmɛ kelen de bɔ a kunna wari wɛrɛ t'a bolo dɔrɔmɛ kelen kɔ fiyewu mhm. a y'o de bɔ a kunna ka tamaro sa k'o di kɔngɔtɔ dɔ ma mhm. o kɔngɔtɔ y'o dun kɔngɔ m'o faga bilen mhm. ala ko e min karila k'i ka dɔrɔmɛ kelen di n b'i don alijinɛ kɔnɔ min ka dɔrɔmɛ kelen y'a don jahanama kɔnɔ dɔ ka juru tun b'a la miliyɔn caman b'a bolo ka dɔrɔmɛ kelen ta ka cɛ ka wari sara a ma se k'o kɛ o y'a don jahanama kɔnɔ donc o la n jigi bɛ a kan wa a k'a sigi ne tɛ kuma bi a se kɛra dɔrɔmɛ kɛmɛ fila dɔrɔmɛ tan de ye ko an ka an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ko ka dugawu kɛ a ye ni ala sɔnna ne tɛ mori ye nka ne bɛ ala ci n t'o dogo maa si la ne tɛ mori ye nka n bɛ ala ci ala fɛn dɔ kɛ nin cɛ in ye a y'a dogo k'a ci nka a bɛna dɔwɛrɛ min kɛ n ye kɔfɛ o kana kɛ dogolen ye dɛ a yɛrɛ ka kuma k'a fɔ karamɔgɔ n mago ɲɛna a filɛ nin ye n fana y'o ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ten an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ni ala sɔnna eh, lelatul kadiri kɔnɔ an bɛna a wajuli kɛ so kɔnɔ yan an bɛna dugawu kalanba kɛ a fana na ni an ma se ka sigi kɛnɛbaw kan o yɛrɛ ni yɛrɛ bɛna diya kulubalakaw ni kɔrɔbɔrɔw ye parce que kɔrɔbɔrɔ salaya ka bon u bɛn'u ka fɛnw bila netiw bila dɔrɔn k'u da dilanw kan ka an ye so kɔnɔ wa n'an fana ye wajuli kɛ kɛnɛba kan hakili la o tɛ sɔrɔ a la ni ala sɔnna ni mardi tile binna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da an k'an cɛsiri sarakabaw fɛ k'an cɛsiri dugawu kalanw fɛ k'an cɛsiri kuranɛ kalanw fɛ sani lailatul kadiri don ka se parce que a bɛ se ka kɛ juguman dɔ ŋaniyalen don k'o bɛ kɛ mais i ka saraka dɔ kosɔn o juguman bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ ɲuman ye donc ala k'an dɛmɛ ni ala kira kɔrɔma ye sɔli ala rasulillah. ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye ni ala ni kira sɔnn'a ma lailatul kadiri bɛna fɛti du kɔnɔ yan ni ala ni kira ka jɛ ye mɔgɔw bɛ se ka balan nɛti min na o de ye mamadu kɔnate actu ye ani mamadu kɔnate sur youtube et facebook réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan a b'a bɛɛ kan whatsapp fana kan seko mana kɛ min ye o fana bɛ dɔ sɔrɔ dugawu donna kumakan laban an bɛ dugawu kɛ eh, an y'a fɔ ye ko basumalatu ka wurudi an ye nɔ y'a la ka ban parce que an balimamuso min ko ale ye setana gɛn k'a minɛ k'a faga donc o ye nɔ yelen ka ban ni ala sɔnna lailatul kadiri don a su an bɛna basumalatu dugawuba kɛ ni